Ikakhala nthawi ya makampeni inatha komatu ndi zosiyana kwambiri ndi mtsogoleri wa chipani cha aford yemwenso ndi vice president wina wa dziko lino Enock Chihana. Iyeyu akupitabe pa ground kukayipatsa moto ndetu mpaka anatu kupangatu zilinganizo za misonkhano akupita ku Rumphi komwe uko akuti kukachita msonkhano kumeneko. Kumadabwa kuti msonkhanowo akuti ngwachani? Kodi ngwachitukuko? Ngwandale? Afuna akakambeko zotani kumeneko? Tifotokoze motere kunena kuti no. Enock Chihana tu ankaimira chipani cha Aford ngati mtsogoleri wake. Koma ndekuti situation inampangitsa kuti no asinthe naziphamika kuchipani cha dpp kupanga alliance ija imatchedwa Blue Alliance. Kumeneko nkupatsidwako u second vice president. Komatu tikuyenera kuzindikira kunena kuti mkulu ameneyu sadaime pa ballot ngati second vice president padalibe space yoikanso munthu ngati ameneyo chabe kunena kuti adangopangidwa appointed kungosankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino atalowa. Kodi izi zikutanthauza kunena kuti nkhope ya Chihana sidapezekeko pa ballot? aa idapezeka ndithu pa ballot koma kunena kuti ankaimira ngati mp kuli mmodzi mwa madera a ku Rumphi kumene akachititsanso msonkhano leroli pa pep ground pep ground ndipamene iyeyo akachititsa msonkhano lero chakumasanaku ndetu ponena kuti adaimira kumeneko ngati mp anapezeka kuti adawina ndithu Motino iyeyu amayenera kukhala MP wa dera limenelo. Koma chifukwa chonena kuti anasankhidwanso ndi Peter Mutharika kukhala Vice President wa dziko lino. Ndetu zidali zovuta kwambiri kutino agwire maudindo awiri amenewa. Malamulo samamulola mkulu ameneyu amayenera aphe ndithu mbali imodzi. Kodi apha mbali ya u MP ndikukhala Vice President kapena apha mbali ya u Vice President ndikukhala MP, icho chidali chisankho chake ndipo iye adapanga chiganizo chonena kuti akufuna kukhala Vice President osati MP. Kuja nde kuti kuyenera kupangitsidwa chisankhoso kachikena, asankheko munthu wina amene akaimire kukhala MP wa dera limenelolo. Komabe, izitu nde kuti sizidathetsa ubale wa a Enock Chihana ndi anthu a ku dera limene lija! Apezeka zonena kuti abwereranso kumeneko. Akapangitsa msonkhano uwuso ndi msonkhano wa ndale. Kodi msonkhano umenewu cholinga chake n'chiyani? Malinga n'kunena kuti iyeyu si MP wa dera limenelo. Chabe mwina, mwina amachokera kumeneko kapena mwina kuli achibale awo? Koma adavoteredwa ndithu kumeneko. Eya, pamenepo mwina nkukhala chifukwa choyambirira chimene champangitsa kuti abwerere kumeneko. Kukathokoza kuti mudandivotera ngakhale pamapeto pake zidapezeka kunena kuti no sindakhalebe MP wanu mutandipatsa ndithu mphamvu zonse kuti ndikhale MP wanu. Tidasankha kukhala vice president koma ndikubwerera kuno mwina akathokoze kumeneko timvera limodzi akayankhula zoyankhulayankhulazo koma nde kutino ma organiser a msonkhano umenewo akuyiphedula kukamba zonena kuti akakafika kumeneko akufuna akalongosole zinthu zomweno boma la dpp ndi aford blue alliance lakwanitsa ndekuti mu miyezi itatu yomweno akhala akulamulira chifukwa leroli ndekuti kukhala pa 4 January 2026 takwanitsa ndendende miyezi itatu motsimikizika malinga ndi kunena kuti a Peter Mutharika adalumbiratu pa 4 October 2025. Kodino ndekuti bomalo lakwanitsa ziti ndi ziti? Akutitu malinga ndi mmene zayendera nde kuti kuli nkhani za kusowa kwa mafuta a galimoto zapangidwa stabilized. Ndalama za kunja, forex, iyayi ikuona kuti pang'ono ndi pang'ono kakhobiriko kakumapezeka pang'ono ndi pang'ono nde kuti komanso kukhazikika kwa mitengo ya katundu akuti mwa zina. Ayi zinthu izizi magaye fans ambiri ngati. Magaye ma cadet aku dpp amayikokomezera kwambiri ee ngati no kukhazikika kwa mafuta a galimoto tingokambako zimenezo zikuoneka ngati kunena kuti vuto limene lija latha koma chilungamo nchonena kuti vuto limene lija silinathe whether we like it or not vutolo silinathe chifukwa ine ndimatsatira nkhani ndinachita kumva kuchokera kwa iwowo amai jean mathanga amene ndekutino ndi nduna yoyang'anira za ku mafuta akotoko okha adakamba zonena kuti tikuyesetsa kuti tikonze vutoli, talipanga stabilise koma sitinathane nalo. Mwayiona eti? So zi zoona kutino akuyesetsa ndithu mafuta alipo komano sili silinatheretu permanent. Likadzathanso adzabwera iwowo nkunena kuti latani? Latha. Kaya mwina timva kuchoka kwa iwowa a Chihana afotokoza. Koma zomwe ndinamva ine kuchoka kwa amenewawa nduna yoyang'anira za mafuta ndi chani za mphamvu za magetsi anafotokoza motero. Kuchoka pamenepo ndekuti kulino nkhani ya ndalama za kunja, forex. Eya. Ngati pali vuto la zonsezi gwero lake ndi limeneli. Ndalama zakunja ndekutino sitinapeze sizinapezekeretu kunotino ndekuti tathana ndi vuto limeneli chifukwa chonena kuti ndalama zija sizathuso mwina ndi ndalama zochoka kunja nde tizitengera mmene tikumvanirana ndi anthu akunja kutino atipatse ndalama zimene zija. ndi ntchito yomwe akupanga achina Mwanamvekha aja kumene kuja kunja kuja kukapempha ndalama, ndalama zija zimabwera ndekuti ma dollars ayi nkhani zake kumazitenga moteromo komanso ndekutino aja a World Bank ndi ajanso a IMF ndoti sanatsimikize kunena kutino ndekuti akonza ubale wa Malawi ndi maofesi amenewo. koma ndoti zokambirana zikumachitika nde sitinganene kuti no vuto limenelo latheratu timvanso kuchoka kwa iwowa a Chihanawa kuti akamba zotani. Now kuchoka pamenepo ndekutinso pali a kukhazikika kwa mitengo ya katundu mwa zina. Makosana tizikamba zinthu moona mtima. Lerotu nalikhala Sunday tu kwa amene timapemphera Sunday'fe. Eeh ena tikudziwa amapemphera friday ena saturday komanso ena ndekuti iwo samapemphera ayi mmene zimakhalira koma ndekuti tingakambe zonena kuti lero likukhala sunday kukambano moona mtima katundu kukwera mtengo kwa katundu sitinganene zonena kuti vuto limenelolo la latha iyayi Limenelo ndi bodza limenelo bodza la nkunkhuniza. Tapitani mukapange check fetereza makosana pa msikapo. Mukampezatu ali pa 170 chakutitu. Eh? Nde mukatetu vuto latha limenelo? Hmm? Sizokhazonso yayi akatundu akukwera mtengo ndithu. Chabe kunena kuti mwina mwake zakhala ngati zayimako eti osati kuthamanga mmene zimathamangira. Katundu wakhala ngati wayima chifukwa mu ulamuliro wapita uja amangothamanga koma apa pakhala ngati wayima. Ngati akwera ndati amakwera pang'ono ndi pang'ono ndati tikhoza kunena kuti no iyayi nkhani yake ndi imeneyo koma osati no katundu watsika mtengo koma mwina no wangoyima njii kapena apa akukwera pang'ono ndi pang'ono eh movement yake speed yake ndiyoti mwina mwake zakhala ngati zikupangako stabilized eti koma sitina sizi sizinatheretu kunena kutino katundu wasiya kukwera mtengo kumanenatu mwatchutchutchu komabe i think magayiwa ayesetsa kumbali yanga kundifunsa noti magayiwa ayesetsa akwanitsa nde kuti no kutsitsa chimanga chija chomwe ndi chakudya chofunikira kwambiri chimanga nde chatsikadi akwanitsa zimenezozo ngakhale zapanga cost anthu ena ndi ena amene anali ndi chimanga Ayi tinganena chani? Basi ndi mmene zimakhalira, malosiwo nde apangidwa ndithu. Koma on the other side nde kuti anthu ena ndi ena akukwanisa kugula chimanga, mwa njira inayake chimanga chakhala ngati chatsika mtengo. Timvanso kuchoka kwa iwowa a Chihana kuti pali zina ndi zina zambiri komano zomwe ndingapange note kumbali yanga ngati zomwe ndaziona ndi zimenezo ndithudi. Kodi msonkhano umenewo phindu lake ndi chani? Ine ndumazifunsa funso limeneli. Kodi inu a ndale chimene mukufuna ndi chani? Tikuona zinthutu zachilendo kwambiri. Kaya mwina poti nthawi imene ndinali ndili ku sukulu focus kwambiri pa maphunziro nde zimene kunkachitika ndale mmbuyomu sindinkazitsata kuti anthu akawina amapita basi tikathokoze, ayi tipange chani misonkhano ya ndale. Mufuna chani? Mufuna relevancy chani eh? Basi mungofuna muzingotchukano. Kuzolowerano kuika kugwira microphone pa nsanja. Nde mwasowano ka feeling kamene kaja kuti iyayi wakuti wakuti wang'alura wakuti wakuti eti. Kaya mwina koma ndimangofuna kukamba zonena kuti misonkhano ngati iyi kodi tingaonemo phindu lake? phindu limenetu ndikulikonapo mwina ngati u cholinga chake ngati chili chichi mwina ndekutino ntingani oti ndi mbali imodzi yotino mukuzipanga check nokha tikuyenda motani zinakapanga chihanas tikuyenda motani tili apa kodino miyezi imeneyi takwanitsa mm, zakanika ndi ziti o tikonzeretu miyezi inanso itatunso takwanitsa mm, zina kuti tikonzeretu ndekuti mwina pomakatha chaka ndekuti mwazipanga check nokha mwazichonga mwazithethanso mmene simunachite bwino mwina mbali inayake zingakhale zaphindu moteromo anyways uh, well done achihana kumbali imeneyoyo komano ndikufuna kukambako ichi munapanga note akuluakulu kunena kutino a Enoch Chihana akungokhala kumpoto basi chimene akupanga ndi basi ndikungoyendayenda kumpoto basi zimene akuziwa ndi ziti ndi zimenezozo Zoti kaya Mulilongwe anafikamo liti sitikuziwa, kaya mwina amafika mwachinsisi kapena Ku chigawo chakumwera anafikako liti sitikuziwa. Ije nde kuti kaya ndi ije chigawo chakummawa kuja ije ku Mangochi Machinga uku anafikako liti sitikudziwa. Koma amenewo ndi a vice president a dziko la Malawi. Koma aka akaziphatika okha Ku kumpoto kukhala ngati kuti ndi a vice president akumpoto. fans ina nde kumayankhula iyayi amukankhira kumpoto basi kungomusala basi anthu akumpotofe amatisala iweyo ngati vice president ndani amene angakuikireno malire onena kuti uziyenda ndani mesa nde kutino umakhala amakuchita kukuikira ndende kuti usamayenduse umu ndi umu akulepherano kuti apange kapena ma initiative akapezeke kumwera akulephera kuti azapezeke chigawo chino chapakati akulephera kuti akapezeke chigawo ndekuti chakummawa ali busy kumpoto now inuyo nokha mulitu zoziona kuti no anthu akumpoto mumadandaula tikusalidwa tikusalidwa nde mukaziphamikanso kumeneko koma moti muzionesa relevance yanunso kuchokako kumene kuja kumafikako kuno kuti tilinso ndi anthu ena ake amphamvu amene akumathanso kumakafika even kumakapanga ma project muzigawo zosiyanasiyana chigawo chapakati chigawo chakummawa chigawo chakummwera koma ongokhazikika malo amodzimodzi ever since takuvoterani inuyo basi mukungokhazikika malo amodzi okhaokhawo. Mukuoneka kuti chikondi chanu chili kumenekoko. Inde wina aliyense amakonda kwawo. Home sweet home. Komano izizi ndi zimene zimapangisanso kuti pazionekanso kugawanikana tsopano. Chifukwa ndiye ti fans ija ya ku dpp ija ingoona kuti, kodi uyuyu bwanji? Uyuyu kuti akonda kumpoto. Akonda kumpoto eti? tampatsani kuti azingogwira ma project akumeneko basi chifukwa kumeneko nkumene kukuoneka kuti chidwi chake chili kumenekoko ali ndi attention kumeneko ndi zimene umapeza kuti okay ataonano Peter Mutharika uja ndi muja anapanga delegate a Chihana apita azikapanga Mombera university kumpotoko nanga si ndikumene akuona kuti napanga akatera akakumana ndi mavenda akumpoto akakumana ndi mafumu akumpoto nanga mafumu akumwera mafumu a chigawo chapakati, mafumu aku mchinji, maf, muona ngati konse kulibe mafumu? chonsecho iweyo ndiwe vice president wa dziko la malawi. ndiwe vice president wa dziko la malawi kapena vice president wa kumpoto? Eeh pamenepo ndiwe vice president wa dziko la malawi kapena vice president wa kumpoto? uyenera uzidzifunsa funso ngati limenelolo. Eeh. Ah, zinazo umati uzibweretsera wekha chifukwa anthu amaona kuti chidwi chako munthu chili kuti kwakuti mpaseni kuti akagwire kuti kumeneko i think akhoza kukachitako bwino chifukwa chidwi chake chikuoneka chili kumeneko ndi zomwe anachitatu a Chihana kuziphamika kumeneko ah kaya wina aliyense amakhala ndi kutitu ali ndi machoice ake koma machoice athu amakhalanso ndi zotsatira zake muli maganizo ena aliwonse mukuiona bwanji ayikeni mu comment section tumalemekezanso maganizo anzathu akuti